Nde mulipo anthu ena omvesa chisoni kwambiri. Munazunzisa makolo, kugulisa tiziweto tawo tonse, kugulisa malo, kugulisa minda yonse ija, eh? mpakana kukatenga ngongole ku, ku, ku, ku, ku, ku village bank ndi cholinga chakuti inuyo visa yanu itheke, passport yanu itheke. Munanyamuka kupita kumene muliku kunja kwa dziko lino. eh? munanyamuka kupita kunja kwa dziko kungofika kumene kuja makolo omwe aja ndikumakupemphera pali inu pososo mumapemphera yaya makolo omwe aja ndikumakupemphererani inuyo kuti mpeze mwayi wa ntchito ntchito munapeza munayiwala kuthandiza makolo kumuzi hmm? ase ndiwe otembereredwa ndiwe otembereredwa iweyo iwe makolo uzunzike uzunzike uzunzike uzunzike gulise gulise malo gulise gulise malo gu- gu- makolo kuwasiya pazuwa makolo kusi- kukhala ali pazuwa makolo polingalira zonse zokuti iweyo zako zitheke ukapita kumene uliko uwathandize uzawathandize kapena uwaombole mu chiphinjo chimene ali koma iweyo kupezeka kuti uli kunja kwa ziko kumene uliko kugwira ntchito koma bize kusatira matako bize kusatira matako basi masiketi eh koma tako ili ndira bwino eh koma uyu nde tako lalikulu eh koma uyu nde lake ndira ngowi eh koma uyu nde lake ndira chipewa eh koma uyu nde 8 weniweni 8 zikuthandizani chani zimenezi eh akulu kumbukirani kumene munachoka Kumbukirani makolo kumuzi kaya ndi abale kumathandiza anthu amene aja ndiofunikira kwambiri eh? muli kunja kwa dziko ena mpaka na 10 years simunakumanepo ndi chiwembu china chilichonse 10 years simunakumanepo ndi minyama ina iliyonse mudziwe zokuti kuli anthu ena ake kunjako amakupemphererani ndiye muzikhala ni nthawi nthawi zina zake muzikhala ni mpata komanso muzikhala ni ndrama ina yake kuti ndrama iyi nthandize kwa abale ndrama iyi mwezi wina uliwonse ise komandi mwezi wina uliwonse iweyo kuyeneka kumathandiza makolo kumuzi iweyo pali ma guys ena ake kuti aku- amachita kulakalaka ali ndi kho- ali ndi bambo okha amachita kulakalaka ali ndi mayi okha alibe mayi alibe bambo ali kunja kwa ziko zikuwathekera kumene kuja ndrama zija amachita kulakalaka kuti koma ineyo mayi anga akanakhala ali moyo bambo anga akanakhala ali moyo ndrama izizi bwezi akudya nawo bwezi akusangalala kwambiri koma iweyo uli ni mwayi mayi ako bambo ako uli nawo pali iweyo koma umakanika kuwathandiza se aya ndi afiti amene aja eh, ndi afiti andilo iweyo akanakhala afiti bwezi atagulisa mbuzi zawo zija kuti iweyo ubwere ukhale kumene uliku akanakhala afiti iweyo ukanabadwa iweyo ndikukula choncho kuzafika saizi imene uli iweyo asanakutafune Eni ngati ali afiti bwanji ulibe ufiti? Eh? Bize bize basi azimayi azimayi ena mpaka munafika kukwa- kukwatira kunja kwa ziko. Ine sindikunena zokuti kukwatira kunja kwa ziko ndiye kuti ni mulandu kapena zolesedwa yayi. Pali anthu ena ake kuti anakwatira kumene kuja mkazi uja amamvana naye bwino mpaka anapita ku Malawi kukapanga ukwati ana banja labwino banja lachisanzo mkazi anampeza kunja kwa dziko zimene zili zinthu zofunikira kwambiri Hmm? Ndiye sitikunena zokuti kukwatira kunja kwa dziko is a crime. Yeah. Koma nkhani ndi yokuti kumathandiza makolo kumuzi. Kumakumbukira kumene unachoka. Abale aja pena pake kumawathandiza amene ajawo. Wamve?

kuhonga zikondi mamunayo ndiye sakufuna mbalame ya munthu ngati yuyu chisiru cha munthu koma muhongeni koma ine nyamata weka kuti andisiye ine kuti andisiye azimayi bize kuiwala makolo kumuzi bize kuthandiza kuthandiza zitsiru za anyamata bize kuhonga zikondi bize kumuhonga mamuna kuti azikukondani chikondi asisi sakakamiza chikondi samakakamiza ngati mukuona kuti palibe tsogolo la chikondi musiye musiye iweyo dekha pemphera kumwamba mulungu azakupasa wako wa chikondi mu nthawi yake osati bize kumakakamiza zikondi anyamata ndiye mwake munyamata akangoona kuti iweyo ukumukakamira kapena kumkakamiza chikondi kuchikakamiza akangozindikira kuti iweyo iye sakufuna koma iweyo ndamene ukumufuna ndi ukukakamiza ukukakamiza zinthu kuchita kukakamiza ndiye amakuyuza Hey, asisi ngati ndikulilireni asisi ndiye amakuyuza mamuna akakhala kuti wakutulukira zoti ukukakamiza chikondi sakakamiza asisi thandizani makolo kumuzi enanu munasiya ana hmm? munasiya ana kumuzi kuja munasiyira agogo munasiyira akuluakulu ana kumene kuja mukukanika kuti muziwathandiza hmm? kuno bize kuhonga zikondi kuyiwala zoti kuli ana kumene kuja ku ana akukhala ndi agogo agogo aja ndi okalamba muganiza kuti azathandiza ndi ndani anayi mukupangatu zopoyira inu ha mukupanga zofoyira inu musinthe nkhani ndi yonena zokuti ngati uli kunja kwa ziko kumbukira makolo kumuzi amene muli ndi mwayi wokuti muli nawo makolo onse awiri amveseni kukoma amene aja aziziwa zoti mwana wanga ali kunja kwa dziko zikondi osakakamiza zikondi azimayi ngati mukuona kuti waterera ameneyo mutayeni yang'anani kumwamba mulungu azakupasani mamuna inu sambani zikolopekolopeni yendani pansewu akufunsireni amuna muzapeza wina wachikondi mulungu azakupasani koma sikuti mungampeze mutangokhalanso m'nyumba yayi koma tchenani sambani muwale muyende pansewu mulungu azakupasani mukakumana naye pansewu pompo akufunsirani pangolini leyi malawi ndanena ndanena mm. khalidwe lino lokhala osathandiza makolo kumuzi ilo lithe limenelo ngati uli kunja kwa dziko lino basi bizi basi azimayi basi bizi kuhonga zikondi kumayiwala nazo makolo kumuzi nzopoyira zimenezi kumathandiza makolo